okoro mba eh, nọmba ahụ i nyere m sị m gaa gbaa na aga m ewini ee eh, ị sị ọ wụ onye nyere gị nọmba ahụ okoro onye ara okoro aka ịhụrụ ara gbara onye ara ahụ ga-agba gị okoro agwara m gị agwa agwara m gị agwa na anaghị m agba ihe a kemgbe nne kwụrụ mụọ m agbatụbeghị m ya mbụ gị buru nọmba nye m m sị gị mba ngwa ka m were ego ntakịrị tige gị si m tige ihe niile na ezigbo ego m ga-enweta m ga-ebute ego ga-ezu m 2020 okoro akịhụ na nọmba ahụ akịhụ na onwinu i checkele ya i checkele ya ara agbawala gị ọ gbawakwalanụ gị ezigbo ara ga-agba gị okoro ị hapụ ndị isi rị mma n'ebe ite ndị isi na-arị mma na ha nye gị nọmba fat ọ mụa wụ onye ọ mụa wụ onye nzuzu ga-ege gị ntị okoro ee isi mba mba mba mba lee n'isi m eri m onye isi rị mma ya na isi rị m mma ekwesịghị m ige gị ntị because ebe i si nweta nọmba ahụ nọmba ndị ara gị buru nọmba ndị ara nye m si ndị agba agbachala na mgbe ego m efuole okoro biko nyeghachi m ego m na insurance anọkwa na business a nwanne ọkwa ihe a ka m chọrọ ịnụ okoro okoro lee eh, okoro mmiri anya achịm ego gị ee mmiri anya achịm ego ego ma ee ama agara gị ije m ga-agara gị ije because agwara m gị agwa ana m eme ụdịrị ihe a m chere ka ị jeke ị jekwute onye ị ga-agwa ha onye ara na nọmba okoro ị wụ nnọọ onye apari nnọọ ee ị wụ nnọọ ezigbo onye nzuzu lekwere nnọọ ihe gị na ndị ara na-agagharị ya na isi arị gị mma okoro nwanne gị gwa ụmụnna gị ha kpọga gị n'ụlọ ọgwụ a lọkọọ gị na chain a gwọọnụ gị ee ị gaghị asị isi rị gị mma gị na-eme ka onye nzuzu buru agwa ndị ara na-awagharị na-enye ara onye ọbụla nsogbu okoro kpachara anya gị kesi m na gị ebidobedoro na gịnị mere na ndị nke mbụ onye ara nyeghị gị n'ọrụ ga-abụ ọrụ ma ọrụ ga n'ọrụ gị ma eweta na ụka ahụ nye m gị buru nke na-arụgahụ ọrụ ke isi na-arị mma bịa nye m ka ara agba m na ezinụlọ m okoro a m eme gị ihe a m eme gị ihe okay ị ga-achọrọ m something okay okay mgbe ọkwa ihe ga-azọ gị enyidere m something okay okoro okay ele m ga-eji eweta bịa okoro na ị ga-achọrọ m something na na ị ga-enye m nọmba ọzọ onye ara nyere gị ka m gbakwa ọzọ ka ego fuo okoro ụmụ gị na ụmụnna gị fuchee okoro ị wụ nnọọ ezigbo onye iberibe so okoro ihe na-achọ ịkọwara m ihe a wụ ee na ị ga-achọ m something na ị ga-aga nata ha onye ara ọzọ nọmba ngwa gị na mụ na ndị ara ga-eme ihe na 2017 okoro emekwa ihe imegị ịchọrọkwa gị mma okoro ara agbaala gị o in fact okoro ị wụ ezigbo onye ara a na-aga gwa ndị fara na isi erele gị okoro ị wụ nnọọ onye ara so ọ dị ga-eji enyeachi m ego niile m rụzuru na ị ga-enye m nọmba onye ara ọzọ nyere gị ka i nye m ka m gaa traịkwa ọ ghara agbaga m kwa gịnị okoro ara gbachie gị ntị nọsens ele ya na-akpọ ya ke che ka m ji amụọ gị Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, hello, Pastor Ike. yes. Eh, Hello, Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. ee eh, pastọ afternoon sir yes sir pastọ ike ah, yes sir ọ mụa na-ekwu ee eh, how is the family no pastọ pastọ it is not well o oh. ee eh, nsogbu dịkwa o oh. nsogbu dị

ị sị anyị niile tụcha nna aja nnọọ na anyị sowchaa seed na anyị kọọ mkpụrụ na anyị kọọ mkpụrụ na anyị ga-ahụ ihe ihe ga-emere anyị na first pastọ ike mba enweghị ihe mere na enweghị ihe mere echegidere m echegidere m echegidere m throughout first enweghị ihe mere na ndụ m enweghị ihe mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị ihe ahụ salary m biko

ee eh, eh, na m ga-ewere holy nna pastọ nna ike mmiri a m nwakwanụ kemgbe chekene ya chekene ya ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresị m akpa pure water kwa na ego ole onye mmiri gụgara ya ṅụọnụ mmiri na ee nna elekwana ihe wunye biko achọghị m iji obi ọjọọ achọghị m iji iwe agwa gị okwu ị wụ onye na-arụrụ chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko biko ebe ahụ m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka i kpeere m ekpere mba ekpekwara m achọ m ekpere achọ m biko biko achọ m ekpere nye m ego m nye m ego m achọ m ekpere biko biko nye anyị ihe ahụ wụ one month salary biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m ka ị sị na nye ee okwukwe ka m ji nye ya but okwukwe anaghị arụ ọrụ nye hụ m ego m biko ihe a awụzị ihe okwukwe ihe a wụ ihe ego ihe a wụ ihe ego anointing oil mba mee onwe gị anoint oil niile ya wuru ike gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe signs and wonders biko sign nke i nyerele m ọ karịala ee chere ị sị gịnị

nyeghachi m ego m nyeghachi m ego m wụrụwa chọọchị gawa ee ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga achịrị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ ị na Shoprite lee n'ebe m nọ ịbụ na eke mmegbu agala idi m gị were e, e, ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe nile azụgacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị ee nye m ego niile ha natara na chọọchị ka i lee ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko biko achọkwa m achọ biko ike pastor biko kpọrọ onwe gị ugwu biko ee m gaa okay ee ngwa onye nche onye nche gị ehe na-enye m gịnị pasi ka gwara gị na achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ị chọọ palm oil sef m enye gị achọzikwa m biko biko oil ka m ji eme gịnị oil nye ọwa oil gịnị biko biko groundnut oil ma gị nwee ka m chọrọ m chọrọ ego m biko nna achọkwa m nsogbu kpọrọ onwe gị ugwu biko before m agara gị ije okay mgbe ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echiga m